na mba dịka United States nke Amerịka nakwa Israel ọnwụ otu mmadụ tụmadị na nkịtị na-etinye obodo n'iru uju kedu maka Naịjirịa ebe ọnwụ narị mmadụ maọbụ puku ndị mmadụ na-adịziri ndị ọchịchị na ndị obodo ka ọ bụ eburu ozu nwa onye ọzọ na-adịba ka ọ bụ ukwu nkụ ị hụla ihe tinyere imerime ndị ala anyị n'ikwenye na agbabeghị ụzọ owere mgba n'ụdị o kwesịrị iji chie maka mpụ ndị ntọrị na ndị omekome na-akpacha anya ala ndụ n'iyi oru hụrụ ka e ji mbazụ eli ozu ibe ya gba nkịtị marakwa na ụbọchị nke ya ga-abụ mbazụ o ji dị mkpa ka ndị ala anyị kwere maka na mmadụ bụ chi ibe ya nwee mmụọ onye aghala nwanne ya ma tinye ya n'ọlụ ị hụla ka anyị si rute n'ubi onye anyị bịara ịkọ taa n'ozi ugo ọ bụrụ maka ọrịa ntụmadị mberede n'ime abalị ọ maka mmachi gọọmenti Enugu steeti machiri ọkada ịgba n'okpuru ọchịchị Enugu North okpuru ọchịchị Enugu South na okpuru ọchịchị Enugu East bụrịtọ ihe inye nnukwu otuto maka na ndị ekperima na-anọ n'ọkada were apụnarị ndị mmadụ akpa ndị alekike na-anọ n'ọkada agbagbu ndị mmadụ ma narịye bụrụkwa maka mmachi gọọmenti machiri keke ịgba ma ọ kụsịa elekere itoolu nke abalị ganye elekere isii n'ụtụtụ mgbe ha kwesịrị ịmalitekwa ọlụ bụkwa maka nchekwa ndụ na akụ na ụba mana ebe ọ bụ na ebe aka nyere onye ka ọ na-ekobe akpa ya anyị na-echekwa na keke bụ ebe aka rụrụ ọtụtụ ndị naijiria dịka ihe si kwụrụ n'ụwa tata anyị wee na-ekwuo na o nwee ka ọrịa ntụmadị nke ime abalị si wee dajie ribido mmadụ ọ bụrụ onye na-ebuje n'ụlọ ọgwụ na o kwesịrị ka gọọmenti lenwe anya mara ka ọ ga-esi nye ndị uwe ojii ikike maka keke ịgba n'abalị ọ bụrụ na ya ndị be anyị o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ị bụkwa igbo bụ igbo ị kwesịrị ịsị m kọọla anyị ka obi dị anyị ụtọ o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ehe akụkọ maka Adol nwa keke ọ bụrụ onye bulatara otu enyi m nwoke Chijioke site n'ụlọ ọgwụ o jere hụ dibịa oyibo n'otu uhuruchi ha wee larute n'agbata elekere asaa na elekere asaa na ọkara o ruzie ka Chijioke jere ịnwụ ọgwụ nke e nyere ya n'ụlọ ọgwụ ọ chọpụta na otu n'ime ọgwụ ahụ dị ụzọ atọ adịghịzi ya wee kpọọ Adol si ya na ọ dịkwa ka ya chezọrọ ọgwụ e nyere ya n'ụlọ ọgwụ n'ime keke ya Adol lelee nọtụ kpọchie si ya na ọ bụ ezie na ya naba ọlụ ka ya wetakwara ya ka Adol wetasịrị ya bụ ọgwụ wee si na Parkway na-apụga n'ebe akpabio street na GRA Enugu ndị uwe ojii jide ya Adol wee kpọọ Chijioke si ya lekwa nke na-eme Chijioke si ya ya were fon nye onye uwe ojii ka ya na ya sụọ Adol emee ka ọ gwara ya onye uwe ojii atụpụrụ ya ọnụ Chijioke kpee ire kpee anị ọ sị ya na ọ dara iwu Chijioke wee kpọọ m rịọ enyemaka zitere m nọmba fonu Adol m wee kpọọ Adol si ya na Chijioke kọlara m nke na-eme ya were fonu nye onye uwe ojii ka mụ na ya sụọ Adol mee ka m gwara ya onye uwe ojii mụ na ya so dịka onye Igbo m sị ya biko nọọ maka ihe gbasatara ahụike ya hapụ ya ka ọ labara onwe ya ọ sị m mba nụnụ na he has to do something m welite olu sị ya something like what ihe ọzọ m nụzụrụ bụ ọgama anyị na oyiwu m sị ya na abụ m Chukwuma Ọgbọnna na o nweela oge mụ na ndị isi ya rụgasịrị ọlụ ọ gbatụ nkịtị ọzọ ihe ọ gwaziri m talk to my senior man na-atụ anya ka senior man sị hello nwee ihe m nụrụ mụwa wee sịbazịa hello hello hello nkịtị nkịtị m nọkatazịa ka oge gatatụrụ Adol akpọọ m sị na ha akpọrọla ya rue n'agịga isi akwa mmiri Trans Ekulu m sị ya nya nyekwa ndị uwe ojii phone ka mụ na ha kpaa ebe a ka m nụdebere olu Adol ọzọ m nụzụrụ olu ya bụ ka ọ fọrọ obere ihe ka ọ kụọ elekere iri na ọkara nke abalị Adol kpọọ sị m na ihe mere bụ na ha amịala nwa igodo keke ya sị ya nya nọdụ n'ebe anwa nyara moto nnupụ si na ha ga-echieta oge ọ na-akpọzi m na ọ dịka elekere iri na ọkara nke abalị ọ sị m na ha echietego nyekwuo ya key keke ya na ya nụrụ ka ha na-ekwu na that man wey call later be like a number head o wee bụrụ na ya na akụkọ m agwụla kedu ihe mmụta dị na ya bụ akụkọ ọ bụghị gị nwa onye nke ọzọ ehe ọ zatara ya na ndị uwe ojii pụrụ ijide keke bu mmadụ eje ụlọ ọgwụ n'ime ndeli ya bụ n'ime abalị nọdụ na-egbu oge n'ụdị do something maọbụ roja ala ndụ n'iyi anyị wee kwere maka ya na-arịọ gọọmenti ka o lenye anya nye ndị uwe ojii ikike ha hụ keke bu onye nrịanrịa eje ụlọ ọgwụ n'ime abalị ka ha sochie ya bụ keke anya ruo ụlọ ọgwụ jide n'aka na ọ bụ onye ahụ adịghị ka ha butere n'ụlọ ọgwụ ma jiri ohere ya nyochaa onye keke nke ọma wee jide n'aka na ọ bụ ezigbo mmadụ gọọmenti ime otu a ga-abụ inye aka ka ndị obodo ọrịa bidoro na ụdị eyi uche na ntụmadị nwee ike na-egosi na mberede ka e ji ama dike abụ m Chukwuma Ogbonna daalụ maka isonyere anyị n'ozi oge a mee ka a mata ka i si hụ ya nọgara like maọbụ kọment ma biko zigara ya ndị ọzọ